ụmụ nwaanyị ibe m o nwere ụzọ ihe anọ maọbụ ise ụmụ nwoke ndị di anyị chọrọ n'aka anyị nwaanyị ọbụla na-emenwu ụzọ ihe anọ a maọbụ ise a nụwa nye di gị di gị ama jikwa gị gwuo egwu ihe a bụ ọ bụrụ expo sị na expo ka m na-agbanye unu kịta mana ọ ma ngwa gị ya wo di gị ama ngwa gị ha ha o nweghị nwoke ọbụla ihe a m chọrọ ịkọwara unu kịta na-abụrọ ọchịchọ obi ya nke bụ ọ bụrụ na ị na-eme ya nwanne gị na di gị ama nwedị nsogbu ọbụla nọmba 1 respect di gị chọrọ respect otu ọbụla ihe sila wee dị ka gị na di gị sila wee nọdụ ikekwa na gị nwa na-enwetakarị ego kara di gị di gị chọrọ gịnị respect ị gakwa ịgwa ya okwu ị gwa ya okwu in a respectful way kwanyere di gị ugwu nwoke ọbụla nwunye ya na-akwanyere ugwu ọ ga-eji nwunye ya wee gwuo egwu ọ bụrụ na ị kwanyereha di gị ugwu o nwere ka ọ ga-esi adị ya n'obi ya mana ọ ma nkwu ya nke abụọ support him nyere ya aka ọ bụrụ na ị bata n'ụlọ di gbaa mbọ ka o nwee ihe ị na-eme gbaa mbọ ka i tinye aka gị n'ihe ọbụla ọ bụrụ ahịa ka ị ga na-azụ ọ bụrụ ọrụ ihe ọbụla ị ga-eme ma ya bụrụ na o nwere nwa kọbọ kọbọ ị na-atụtụta na-ewelata iji enyere di gị aka iji enye aka n'ezinụlọ ọ na-adị oke mkpa o nwere mgbe ọ ga-abụ ọ gbajuo dọrọ nwoke a na-ebe na ya ejirọ ego ma ihe a ga-eme dị surprisingly gị nwa banye ime ụlọ weta ego nye nwoke a i nye di gị ego a ee eh, ọ ga-akpọghachite ya ndụ azụ ọ ga-emekwu ya o nwekwe ntụkwasị obi ebe ị nọ ọ ma na o nwe mmadụ ọrụ ezinụlọ adịghị ọrụ ofu onye ọ bụrụ na ị hafuru ofu onye ivu ọ nyịgbuo ya o cherekwa onye ọzọ nwaanyị ọbụla gbawa mbọ biko support your husband nke ịtọ communication communication dị very very important na marriage make sure na gị na di gị na-anọkọ akpakọ nkata ọ na-eme nwoke obi adị ya mma ọ bụrụ na o nwee ihe dapụta n'ezinụlọ unu naabọ etikọta ọnụ discuss about it ewena nke gị ezoro ya ya nwa ewekwana nke ya ezoro gị unu naabọ na-achịkọta isi ọnụ na-asọvụkọta problem ọ gaa ọrụ ị nọtụ ị kpọọ ya na fon gadi how far ị nụ olu ya ọ nụ olu gị communication ebe ọbụla e nwere breach of communication na marriage ọ naghị adịcha good nke a dị oke mkpa ka anyị bụ nwaanyị na-eme ya ndị di anyị chọrọ ya mana ha aga agwa anyị nke anọ abụrụ mmekọ ọ kwa unu hụrụ mmekọ nwoke na nwaanyị nwaanyị ọbụla ejikwala ya enye di ya ntaramahụhụ ejikwana ya akpara di gị nganga ọ nwunye ya ka ị bụ ọ bụrụ na i nyeghị ya kedu onye ọzọ i bu ya agakwuru ejikwana ya akpara ụmụ nwoke nganga ihe a na-ewe ụmụ nwoke iwe wefee ha oke mana ụfọdụ ụmụ nwoke ama nkwu ọ bụrụ a kpa gị aka I am not in the mood I am not in the mood emekwara m ka ị na-enye excuse everyday excuse everyday excuse ọ dịrọ good ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị fond of that iji ya na-apọnishi their husbands mana ọ dịrọ mma i were ya mewe obi nwoke ga-agbanwe n'ebe ị nọ ọ obere ihe metụrụ gị na ya i were ya nyewe ya punishment ọ da adị mma be submissive nke a bụ nkwa anyị kwere ekwe na anyị ga-adị submissive to our husband the final one bụ the fifth one bụ gịnị be truthful be truthful bụrụ onye na-ekwu eziokwu bụrụ onye ọ ga-abụ ị sị di gị ee ọ ma na ee a bụ ee di gị mara na ị bụ onye na-ekwu eziokwu ọ na-enye ya ọṅụ n'ime obi ọ gaghị ekwupụta ya mana ọ na-enye ya ọṅụ ị hụrụ hụrụ ụzọ ihe ise a nwaanyị ọbụla jisiri ike na-eme ya n'ezinụlọ ya di gị ama eji gị gwuo egwu ekelekwa m unu biko tụsakwaranụ m ozi a ka ụmụ nwaanyị ibe anyị ndị ọzọ wee nụtakwa ma tinyenụ m aka na akara nsonye ya bụ na follow button ma tinyekwara anyị ọnụ n'okwu ndewonụ I remain Ada Nsụka ka emesịa